min bɛna kɛ kɛlɛ bolo fila ye ka taa jamana ko la foroba ca bɛ se ka lakile cogo min na o ni kiri bɛ se ka jɔ maliden bɛɛ cogo min na mas yɛrɛwolo ka fɛɛrɛ dɔnnen don o ye jumɛn ye o ye yɛrɛwolo sɔnna ka jamanadenw ka degun kiriko ta fan na mhm. an bɛ don min na i ko bi mhm. k'a cerner mhm. an bɛ se k'a fɔ a 90 pourcent gɛlɛya min bɛ mɔgɔw kan kiriko ta fan fɛ mas mali tiɲɛ tiɲɛko kiri mhm. maliyɛnw ti bɔ n'a ye ka caya mɛ n'i ye mɔgɔ caman ɲininka u t'a dɔn ko ka ca ni kiri caman ye mali kɔnɔ tiɲɛ tiɲɛko kɛlɛ
mas i b'a ye ko mali la yan mhm. ni tiɲɛko kiri daminɛna mhm. duuruw ti bɔ n'a kuma ye ka caya mɛ i b'a sɔrɔ juges dɔw ni procureurs dɔw ni fanga tigilamɔgɔ dɔw bɛ min sɔrɔ tiɲɛ na i b'a sɔrɔ hali min yɛrɛ bolo k'ale ye caman sɔrɔ o m'o sɔrɔ a la yɛrɛ mhm. ouais. mas tiɲɛ tilala mali kɔnɔ yan juge fɛ k'a di mɔgɔ ma mhm. du lamɔden ka dudenw yɛrɛ to yen mhm. mali dugukolo ko tiɲɛ n'i donna o kɔnɔna na a yera ko an ka jamana kɔnɔ an bɛ ka yan nɔ kuma fɛn bɛ tali kɛ mamadu kassogué de fɛ kiri tigilamɔgɔw dɔw mako foyi tɛ sɛrivisi minnu bɛ jamana bolo n'o ye service technique concerné olu ka sɛbɛn na u mago tɛ igm ka sɛbɛn na u mago tɛ domaine ka sɛbɛn na u mago tɛ urbanisme ka sɛbɛn na u mago bɛ min na dɔrɔn olu b'a fɛ k'a kɛ cogo min na ka k'o ye mas n'i bɔr'o kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ mali kiri n'a daminɛna a tɛ laban a tɛ ban de san tan san mugan san bi saba kiri yɛrɛwolo bɛ ka wulikajɔ min kɛ o ye f'u ka se ka sir'o dan na kiri kana damatɛmɛ o ka bɔ a la ɔ juge fana ka se parce que an bɛ ka baara k'o bɛɛ kan juge fana ka se k'a dɔn k'ale tɛ dugukolo dibaga ye a tɛ se sariya foyi tɛ mali kɔnɔ yan ko min bɛ juge bila k'a ka dugukolo di mɔgɔ ma o tɛ yen o sariya tɛ yen a tɛ se ka kɛ o tɛ yen
sans aucune justification au préalable juge tɛ se ka dugukolo di mɔgɔ ma mas ka fara o gɛlɛya kan an b'an yɛrɛ ɲininka kuma bɛɛ an ye tagali min kɛ yɛrɛwolo ka comité de pilotage fana mhm. jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ mɛ i b'a kalama ko fanakaw ka gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ min fɔra ɲɛna o y'u ka kungolotigɛko de ye mɛ kabi ala ka mali kɛ mali an m'a mɛn an tulo la an m'a mɛn an tulo la an m'a ye ko juge dɔw procureur dɔw nana fo ka fu siri fana kungolotigɛko dan na au contraire cɛ cɛ wulila k'i b'i kɔgɔ da a la u y'u kɛ wo la mas an y'a an m'a mɛn an m'a ye ko fɛn bɛ tali kɛ jɔnmaya ko kɛlɛ min jɔnya ko kɛlɛ bɛ kayi mara kɔnɔ ko procureur dɔ sɔrɔla ko juge dɔ sɔrɔla ko inspecteur ko commissaire dɔ sɔrɔla ko commandant dɔ sɔrɔla ko min y'i ko k'a b'i ni da la ko k'a kɛlɛ parce que minnu bɛ ka justice fɔ k'a dɔn ko nin bɛɛ de b'a la koyi hmm? o t'o ye hmm. mas an m'a mɛn an tulo la diɲɛ don si da kelen ko mali kɔnɔ ko juge dɔ sɔrɔla ko procureur dɔ sɔrɔla ko min ko ko dugukolo ko ɲami ko bɛ mali kɔnɔ ko fu ka siri a dan na hmm. kabi ka mali kɛ mali an m'a mɛn an tulo la an y'a ye minisiri kunda la on fait allégeance à Zumana Sako min nana en tant que ministre de finance k'a bɛ fu siri yuruguyurugu la an m'a mɛn an tulo la don si da kelen ne m'a mɛn n tulo la n m'a ye maa m'a lakali n ye ko procureur dɔ sɔrɔ mali kɔnɔ mais ko juge dɔ sɔrɔ mali kɔnɔ min ko ko mali foroba nafolo tali k'a buruja ka yiriya kɛ k'a bɛ fu siri a dan o ma kɛ donc ni mali min fɛ ka ɲɛ sɔrɔ ka kiriko la u b'u banban nin de kan an bɛ kɛlɛ kɛ nin de kan mais n'an y'an ka kiriko kuma kɛ jakumabo ye k'o kɛ n'a fɔ o ye boliko de ye k'o kɛ n'a fɔ o ye faransiko kuma de ye e da tɛ se ka don a la an bɛ to nin jɔnya kɔnɔ wa faransi bɛ segin ka n'i sigi an kan na o jɛlen don u ko teri n bɛ bɔ kuma na ni min ye yɔrɔ la ni fanga o fanga ma se k'a ka jamanakɔnɔdenw lakana cɛ o kɔrɔ ko fanga tɛ se k'a yɛrɛ lakana awɔ kɔrɔ o de c'est pourquoi fangaw bɛ firi a firi kun tɛ dɔwɛrɛ si ye parce que i dɛsɛra ka jamanakɔnɔdenw lakana ni fanga ye jamanakɔnɔdenw lakana jamanakɔnɔdenw bɛ jɔ fanga ye mais ni fanga ye jamanakɔnɔdenw labila ka na siga la jamana bɛ firi parce que jamana sigilen don jamanakɔnɔdenw kamankun de la hmm. awɔ o ka fɔ bɛɛ k'o dɔn hmm. mas hmm. yɛrɛwolo kelen don ka kiriko ta ba min na ne ma da a la ni tɔn sigira mali kɔnɔ tɔn min kelen don k'a ɲɛsin a ma ka taa se o kundama la kuma bɛ yen ne tabarikala merci fɛɛrɛ jumɛn de bɛ aw bolo eh, dirisa meminta ka minisuma k'a gɛn parce que kumaba don dɛ an ye an dun ye kongo ta ye su yɛrɛ de bɔr'o la aw ko k'aw bɛ révolution eh, intelligente de la yala o fɛɛrɛw ye jumɛn ye eh, jamana caman na mhm. faransi tun bɛ yen mais pour que k'a gɛn su bɔra yen mhm. mais an sera ka faransi gɛn yan nɔ k'a sɔrɔ alhamdulilayi su ma bɔ su ma bɔ su ma bɔ aw ma gabakurun yɛrɛ ta non mais on l'a dit an bɛ révolution intelligente kɔnɔ o ye mhm. kelen ye et puis kɛlɛ dɔ de don an bɛ ka min kɛ an dalen don a la su ma bɔ mais dɔw sen karila
da d'accord o ye spécialiste ka kuma ye ne kɔni t'a dɔn mɔgɔ min sen karila après a bɛ tila k'o tigi vous savez eh, an bɛna min kɛ pour que minisuma ka taa mas an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ an t'a an t'a fɛɛrɛw bɛɛ fɔ mais lettre min déposera o tun ye fɛɛrɛ dɔ ye lettre in kɔfɛ an ye bɔli min kɛ euh, euh, le 5 août o tun y'a fɛɛrɛ dɔ ye mas an bɛna bɔli min kɛ le 22 o y'a fɛɛrɛ dɔ ye a fɛɛrɛ caman bɛ yen olu bɛ kɔnɔna la an t'an da don olu la quoi an mago bɛ 22 an mago bɛ boulevard la le 22 dɛ n'aw fana bɔra o don kelen ɔn

maliyɛnw kan ka bɔ min kalama o ye jumɛn minusma yɛrɛ sɔnna a ma o o bɛ yen o don na kunu an kɔrɔ n y'a ye minusma ka page kan ko u taara an ka jamana dɔ la mopti région la yɔrɔ dɔ de don ko l'éducation des jeunes filles mas minusma da éducation des jeunes filles
eh, u b'u da don o fana la mas o kɔni ye o dépravation de ɲɔ ɲɛli an ka jamana kɔnɔna la fo an ka lamɔ fo minusma bɛ taga da don o la minusma ye qui pour que k'a da don an ka lamɔ la ah, an ma sɔn k'u accepter an ka jamana kɔnɔ
raison pour laquelle an ban'u la wa raison pour laquelle f'u ka taga parce que on peut pas continuer mas mm -hmm. mali bɛ niveau min na bi y'a ye mm -hmm. an danbew lagosira cogo min na y'a ye mm -hmm. tiɲɛni bɛ ka don jamana kɔnɔ cogo min na i y'a ye k'a fɔ ko an bɛ k'o dilan waati min na ko mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ k'u ka sira tɛ danbe ko la u ka sira tɛ foyi la surtout mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'i y'u ta n'a fanba ni gouine tɛ i b'a sɔrɔ pedow don olu de ka to an ka musomanninw sigi k'u bɛ taga lamɔko kuma f'u ye mas u bɛ mun don u hakili la a ko filɛ sɛ o u bɛ mun don u hakili la o ye ka taga an ka danbe tiɲɛ k'an ka lamɔ tiɲɛ k'an ka fɛn bɛɛ tiɲɛ mas o fɛn sugu ninnu ça peut pas continuer il faut que o ka jɔ de mas n bɛ fɛ ka fitinin fɔ kiriko yɔrɔ la mas vous savez eh, an bɛ système dɔ de kɔnɔna la a système tant que ni a ma kɛlɛ ka bɔ yen an ka kiriko tɛ ɲɛ sɔrɔ o ye jumɛn ye mas i tɛ se ka juge ɲuman sɔrɔ i tɛ se ka magistrat ɲuman sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma recrutement ɲuman kɛ i m'a faamu mm. mɔgɔ tɛ se ka ta k'u kɛ magistrat ye dɔrɔn parce que dɔw fa tun ye procureur ye parce que dɔw fa ye juge ye parce que u bɛ a kɔnɔna la mm-hmm. mɔgɔ tɛ se ka ta dɔrɔn k'u kɛ juge ye parce que u ye 2 millions 3 millions 4 millions bɔ ko olu ka tila ka taga kiri kɛ a ɲɛ ma mm-hmm. mas olu tɛ o tɛ se ka kɛ o mm-hmm. olu tɛ ka kiri k'a ɲɛ ma mas n bɛ exemple dɔ d'i ma n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ mas an ni dɔ ye quatrième année kɛ ɲɔgɔn fɛ quatrième année bɛɛ a ma taa ekɔli la parce que a kun lajɔlen don mas an tilala anw bɛ an ka eh, mémoire préparé la waati min na an balila k'a mɛn k'a y'a ka mémoire kɛ o tɛmɛna concours min dar'o kan kalo damadɔnin kɔfɛ mas a passera bon mas o tigilamɔgɔ bɛ taga kiri jumɛn de tigɛ sisan droit yɛrɛ a t'a maîtriser a t'a dɔn a donna cogo min na a t'o dɔn bon mas tant que n'o fɛn ninnu ma kɛlɛ an tɛ se ka tila mas filanan ye jumɛn mas an bɛ environ u tun b'a fɔ 22 mais n ye kunnafoniya dɔ sɔrɔ k'a fɔ an bɛ environ entre 22 et 25 millions d'habitants an ka magistrat tɛ kɛmɛ wɔɔrɔ bɔ an ka juge tɛ kɛmɛ wɔɔrɔ bɔ k'a tɛ kɛmɛ duuru bɔ jumɛn ni an ka kiritigɛlaw a t'o da bɔ a t'o bɔ bon imagine 22 millions mɔgɔ kɛmɛ duuru an k'a kɛ kɛmɛ duuru ye mɔgɔ kɛmɛ duuru k'olu k'u ka dossier traiter o b'o traiter pendant combien de temps et puis u b'u profiter o fana fɛ le fait que u ka dɔgɔn dossier ka ca mas kiri na a bɛ daminɛ mali la mais kiri tɛ ban mali la i b'a dɔn mun na kiri tɛ ban waati o waati ni sɛgɛn ye juge minɛ hmm. a bɛ taa don tiroir kɔnɔ ka hmm. dossier dɔw labɔ k'aw wele k'a ye na hmm. o bɛɛ b'a la mas an ye stage de kɛ tribunal la non kɔrɔ
parce que a kɛra a bɛ kɛ fonds de commerce a bolo quoi donc tant que o système ninnu ma kɛlɛ premièrement ka recrutement kɛ hali an y'a mɛn tuguni ko recrutement dɔ bɛna kɛ k'a tɛna mɛn mais ko 100 personnes mas mais o bɛ mun bɔ a la ok tant que ni personnel ma sɔrɔ hmm. ka personnel qualifié sɔrɔ i m'a faamu wa ka système kɛlɛ an bɛ mɛn kɛlɛ la ɲɛ tɛna sɔrɔ a la et puis an bɛna na se niveau sugu dɔ la hmm. fɛn dɔ bɛ yen nɔ a ka jugu kojugu il va falloir que mɔgɔw k'a dɔn c'est à dire système yɛrɛ kɔnɔna la hmm. mɔgɔw yɛrɛ ka commencer ka u ka autocritique kɛ i m'a faamu wa fɛn min man ɲi u yɛrɛ la u yɛrɛ k'a kɛ u yɛrɛ k'a kɛlɛ parce que bi bi in na fanga dɔ bɛ magistrats la olu yɛrɛ bɛ se ka kɛlɛ kɛ u ka fɛn kɔnɔna na parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ bi n'i ko k'i b'u muter tant que n'u yɛrɛ ma jɛna u tɛ se ka muter.
ok merci euh, Ben ko k'i ɲininka ko an ka jamana kɔnɔna la bi ko i b'an ka monument caman ye o ko tubabu a dediyelen don tubabu de la ko munna olu tɛ kari ka bɔ yen ka na ni farafinna monumentw ye an yɛrɛ ka masakɛw ka na ni olu ka monumentw ye nin fana ye dɔ ka ɲininkali ye.
kosɛbɛ eh, tiɲɛ na mas mhm. eh, an ye souveraineté culturelle min fɔ ani cultuelle mhm. an y'o min fɔ mhm. donc euh, il faudra que o de ka don ba la o de bɛ nin ko ninnu bɛɛ ta en mhm. charge donc o la o politique bɛ to mise en œuvre bɛ to ministère de la culture bolo pour ka se ka nin baaraw bila sen kan cogoya min na Ousmane Sonko ale kɛra Ziguinchor maire dɔrɔn de ye a y'a bɛɛ bɔ yen yɔrɔ yɔrɔ tun bɛ yen k'i bɛ jɔnya tamasiyɛn ni tubabu tɔgɔw ye hali rue dɔ tun bɛ yen ko rue France wa ma a y'o yɛlɛma ko rue de l'union africaine kosɛbɛ tiko ta comme ce que euh, sankara aussi a fait a ye jamana tɔgɔ yɛlɛmali min kɛ ka bɔ haute volta la ka na burkina faso la d'après lui même haute volta ne signifiait rien kɔrɔ tun t'a la quoi voltaïque mais burukina faso mhm. faso eh, le pays des hommes intègres mhm. maa minnu n'u u jan b'u yɛrɛ la mhm. olu ka dugukolo ɔ n'u mago b'u yɛrɛ la o tigi o kɔrɔ b'o la olu ka faamu na donc pour nous o baara ninnu ye wajibi ye an kan n'an bɛna yɛrɛtigiya donc étape par étape Mm-hmm. an bɛna se nin bɛɛ lajɛlen ma mm-hmm. donc o ye diyagoya ye wa a bɛ a tɛ taa o si kɔ mais n'i ko i ka kotigiya i ka yɛrɛtigiya mm-hmm. an ka maaw par exemple eh, modibo keyita ale seginna kɔ ka taa ta babɛnba de la o saya ka fisa malo ye an b'o min fɔ an ka hymne national kɔnɔ a tara yen de o Mm. donc o de o de kumakanw b'an bolo mm-hmm. olu de ka ɲi ka yanga bi mm-hmm. nka hali n'i taara a bɛ fɔ an ka yɔrɔ dɔ ma ko place de la liberté mm-hmm. i bɛ taa sɔrɔ tuguni u bɛ taa tubabu sɔlidaw fana foto k'o yɔrɔ la tuguni o bɛ tubabu sɔlidaw tɔgɔ kɛ o kuma qui a libéré le Mali o n'a ɲɔgɔnna caman donc pour nous diyagoya don an ka ɲi ka ɲɛsin kɛ ka taa an yɛrɛ ka kɛlɛmasaw k'u waleɲuman dɔn reconnaissance ka ɲi hadamadenya la kosɛbɛ donc ani yɛrɛtigiya i k'a dɔn ko i tɛ nin ye olu ka jamana kɔnɔ quoi ko walasa an ka fierté ka segin anw ma ko fo alasani ka yafa deli k'u bɛ ka alasani ka yafa kɔnɔ ko n'o tɛ ko ni bila kɛra ten k'a sɔrɔ alasani ma yafa deli ko est ce que o tɛ jɔnmaya ye ka ɲɛsin an ka jamana ma nin ye dɔ ka ɲininkali ye ko ka a ɲɛsin ma wala ne kɔni bolo Mas jɔnmaya tɛ tiɲɛ bangena kaban ye an ka sama balannen don ni ko in bɛ kɛnɛ kan sa Mas nin bɛ kɛnɛ kan alasani yɛrɛ de bɔra n' a to tigɛda ye ko diɲɛ k'a seereya ko ONU ka bɔ ko k'a jalalatigɛ ONU bɔra k'a jalalatigɛ ɔ jumɛn kuma jumɛn b'o kɔ Mas a jigi tun bɛ maa o maa kan bɛɛ y'i cɛ ka bɔ a kɔrɔ i ko alimanw ka maa don olu k'u ti ko la dɔn k'i nana olu de lakana ɔ i ko ko a tɔgɔ MINUSMA ka maa don olu k'u ti ko la dɔn ko diɲɛ ka bɔ k'a seereya diɲɛ y'a seereya ɔ ni ko in bɛ kɛnɛ kan quoi ne t'a fɛ yɛrɛ an ka débat caman janya nin kan an ka sɔn min ma dɔrɔn ADO bɛ minɛn dɔ kɔnɔ i b'a fɔ mansin dilannen ka tiɲɛni kɛ o ye robot de ye un robot c'est une machine programmée pour la destruction ɔ Asimi bɛ libérateurya o minɛn de kɔnɔ Asimi est un libérateur ka kuma di Kuyate ma pour terminer an bɛ Asimi de wele a bɛ jɔrɔlen min na peuple africain na pour que ADO bɛ se min na ka julaya julaya ko yanga ka taa guerre civile wuli Ivoire yan a kana na Ivoirien Malien kɛlɛ dɔ wuli tiɲɛ dɔnna kaba jotigi jora jalakitigi jalakira asimi k'i pan ko kunna maaba de bɛ se k'o kɛ ka kɛlɛ to sen na k'i pan ko kunna de ka maaya kɛ maintenant o de bɛ anw bolo ado ka yafa gulonnen ka to ado la ye parce que yɛrɛ bonya o de bɛ ado ninnu na a tɛ na n'a kɛ quoi hali ni diɲɛ bɛɛ y'a fɔ a t'a kɛ dɔ taara n'an ye an ka évoluer pour que ka bɔ justice ko ne bɛ fɛ ka dakurunya kelen min fɔ justice kan o de ye mas walayi

Siriki ni mɛmɛ ta da magara la tribunaux bɛ hali bi i b'a fɔ i b'a mɛn ko kati tribunal le o bɛ eh, cercle commune bi saba ni wolonwula bɛɛ kiri bɛ kɛ yen de kati kasobon jɔlen bɛ ko ka maa kɛmɛ naani bila a kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ maa ba saba ni kɔ b'a kɔnɔ mas o fana tɛmɛlen kɔfɛ maaw bɛ taa kaso kɔnɔ o dɔrɔn tɛ dɛ u tɛ kiri wa i mana kɔnɔ gan bi fantan i jigi sɛmɛyɔrɔ ye yɔrɔ jumɛn kiribon mais walayi n'i tɔɲɔna bi i bɛ siran yɔrɔ min ɲɛ o ye kiribon de juges ka ɲi ka u jɔ o ka fɔ outrage ko kuma bɛ sen na kuma wɛrɛ bɛ sen na mas nka kiri kɔngɔ de bɛ malidenw na bi walayi et on s'est battu pour un état de droit f'o de ka kɛ wa o bɛ se ka kɛ cogo min mas ko rwanda an kɛrɛfɛ mhm. asimi bɛ se ka misali caman ta paul kagame kan mhm. o la a bɛ sago paul yɛrɛ kan quoi mhm. paul y'a kɛ cogo min bi anw tile bɛnna vingt et unième siècle de ma le siècle des multimédias mikoro min filɛ a bɛ se ka filimeli kɛ a bɛ se ka enregistrement kɛ telefɔni b'a kɛ lunɛti b'a kɛ collier min bɛ don i kan na a b'a kɛ boucle b'a kɛ mɔnturu b'a kɛ fɛn bɛɛ b'a kɛ mas an tɛ juge wɔɔrɔ minɛ hmm. a bɛɛ ni ala cɛ o kan k'o ja yira hmm. olu ka kiri k'u kiti hmm. ni k'u ɲangi ko maa wɛrɛ bɛ juguman kɛ mas walayi tabarikala ko circulation na ko kɛmɛ fila fila bɛ minɛ kɛmɛ naani naani bɛ minɛ taa kɛ wurana i b'a bɔ polisikɛ b'a fara i kulo kɔrɔ parce que a t'a dɔn ko kuma na fɛ ko eh, eh, lanceur d'alerte ɲɛsinna ne ma bi wa okay. a ka nɔgɔ système judiciaire bɛ se ka segukaw tulo b'an na tɔnbukutukaw tulo b'an na ko eh, segu ligue ko problème b'a la k'i bɛ dɔ kalama la u y'a fɛn bɛɛ ci ma eh, an bɛ ka étudier u y'a document bɛɛ ci ma an bɛ ka étudier yanni an ka se ministre des sports ma et ni ala sɔnna dɔgɔkun in kɔnɔ an bɛ s'u ma an ni segukaw yɛrɛ ka ɲi ka ɲɔgɔn ye kuma la mardi o b'a sɔrɔ an tilala étude la n'an n'olu ye ɲɔgɔn mardi ni ala sɔnna jeudi an bɛ se ministre des sports ma pour que bingali min b'a kɔnɔ o bɛ se ka bɔ a kɔnɔ minnu ka ɲi ka bila u ka hakɛ kɔnɔ u bɛ bila a kɔnɔ cogo min kuyate ɲininkali damadɔ tɛnkunnen don i fana la ɔ ko pour que i ka kɛ yɛrɛwolo tɔnden ye jamana in kɔnɔ yan ko a bɛ kɛ cogo di nin ye dɔ ka ɲininkali ye fɔlɔ ɛɛ mas o ka nɔgɔn yɛrɛwolo QG bɛ yen kɔmi nimoro bɛ memeta bɛ tila ka nimoro di minnu bɛ kɔntakite n'i bɛ yɔrɔ min na sinɔn a ka nɔgɔn ni o ye nimoro sɔrɔ ou bien n'i ye yɛrɛwolo tɔnden ou bien i mana mɔgɔ mɔgɔ sɔrɔ coordinateurs bɛ yen représentants bɛ mali kɔ kan n'i y'a fɛn fɛn sɔrɔ an ka se k'a ka kulu sigi walima n'i y'a fɛn fɛn sɔrɔ an ka se ka bɔ ɲɔgɔn kalama olu de bɛ mɔgɔ bɛ don a la ka da i yɛrɛ ka kɛcogo kan ko k'i ɲininka ko est-ce que jamana bɛ se k'a ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ ni i ka kan t'i bolo wa ko k'i ɲininka o la mas an tun y'o jaabi Ben tun ye caman fɔ a la i y'a dɔn ne yɛrɛ ye n'ko kalanden ani n'ko karamɔgɔ hali bi dimansi an tun bɛ ɲɔgɔn kan an bɛ ka soldats ɲini n'o ye parce que mɔgɔ caman bɛ kanko in fɔ maliyɛnw ma bɛn kanko in na parce que dɔw bɛ ka kanko in fɔ mais kan sɛbɛnni ko o t'olu ka ba ye dɔw bɛ ka kanko fɔ kan kalanni an ka kalanyɔrɔ la o t'olu ka ba ye dɔw bɛ ka kanko in fɔ olu bɛ k'a kɛ kan bɛɛ ye m'a faamu donc o bɛɛ gɛlɛya de b'an kan mais an bɛ fɛ ka min fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn yasa an b'an da don kanko la an ka kan sɔrɔdasiw ɲini a cɛdenw mɔgɔw ka taa n'ko kalan mɔgɔw ka taa kalanw kɛ n'o tɛ u k'a faamu fɛnɛ kanko bɛ minɛn min i ka kan de bɛ se ka d'i ma voilà ko mun de bɛ ka kɔnɔ ni kidali tɛ kɛ an ta ye bi ko k'i ɲininka o la i b'a dɔn an tun bɛ jɛɲɔgɔnya dɔ kɔnɔ accord défensif dɔ kɔnɔ ka taa se o accord défensif fɛnɛ nana i sɛmɛ accord d'Alger la comme accord d'Alger fɛnɛ nana i sɛmɛ France ka position na donc o kɛra sababu ye Kidali donni ko balanw donna a la mais Ben bɔra k'a fɔ a ka kuma kɔnɔna na euh, France ka accord de défense ani Mali cɛ la o tun kɛra sababu ye jamana tun tilala fila de ye k'a daminɛ segu n'an bɔra segu kɔnɔ dɔrɔn a bɛɛ faransi ta ye hali an tɛ se ka pan ka taa sɔrɔ a ma yamaruya di i n'a fɔ Choguel tun b'a fɔ cogo min na donc o bɔlen filɛ nin ye o bɔlen kɔfɛ fɛnɛ a yera ko minnu y'u bolonɔ bila sɛbɛn na olu bolonɔ bilalen sɛbɛn na olu tun kɛlen don k'u kalifa faransi la donc faransi fɛnɛ tun kɛlen don ka kidali ta k'a di dɔw ma parce que o bɛɛ de tun b'a ka position kɔnɔ kabi serval ka na fo a ye nin fɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ donc faransi ka départ kɔfɛ sisan ɔ an bɛ ka min ɲini gouvernement fɛ o de ye puisque balan foyi tɛ yen bilen u ka fɛɛrɛ kɛ komi a yera ko hali minnu yɛrɛ tun ye tiɲɛnikɛlaw ye olu ko ko gouvernement de bannen don ka taa donc sisan an ka kidali minɛ komi a fɔra cogo min na mamadu yusufu fɛ tant que n'o ma kɛ an ka kɛlɛ jamana kɔnɔ ba- basigi tɛ se ka na quoi voilà mais tabarikala halisa eh, mais ɲininkali mais kiriko ta fan fɛ ma Ɔhɔn, dɔ fɔ i b'a kalama ko ni jamana kiri jɔra ne ma da a la ni maliyɛnw mago bɛna jɔ kiritigɛla mɔgɔ caman na dɛ mhm. ni kiri ko kɛra k'a jɔra a bɛ ɲɛ bi naani ma mhm. parce que kiri bɛ na an ka jamana kɔnɔ cogo min na i b'o dɔn mhm. cɛnnikɛla de bɛ taa baga mɔgɔ ma k'o don jagoya kiri la sinon maliyɛn mago tɛ kiri la dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na dɛ o de kama kiri ko ta fanfɛ dɔ ko ko ka i ɲininka ɔ ko nationalité fila bɛ minnu bolo a tigi e da sera ko ben katara mm. k'a ko ko jamana wɛrɛ nationalité b'a bolo ɔ mali fana ta b'a bolo ko olu bɛ ko o bɛ se ka kɛlɛ cogo di don nataw la pɔsubaw a b'o fɔ mɔgɔ kana bila yen nationalité fila bɛ min bolo nin fana dɔ ka ɲininkali ye a b'o fɔ k'a to jamana de kɔnɔ yan sinon n'i bɛ an ka jamana kɔnɔ i tɛ se k'o fɔ o ye kelen ye fila ni double nationalité de b'i la e yɛrɛ de y'o reconnu ɔ i y'a kɛ jamana min na n'o kiri wulil'i nɔfɛ c'est vrai i bɛ jamana min kɔnɔ o bɛ se ka don janfa la parce que jɛɲɔgɔn bɛ jamana jamana ɲɔgɔn cɛ kiriko ta fanfɛ i m'a faamu hali bi double nationalité tɛ dɛ ni a yera ko français don n'a fɔ jean yves le drian c'est vrai bi faransi bɛ k'a protéger mais a ka nationalité française tɛ k'a protéger dɛ donc ko o tɛ maa kisi ayi i tɛ kisi i bɛ na b'i kiri mɔgɔ kana kiriko in kɛ tulonkɛfɛn ye a labɛnnen don pour que tiɲɛnikɛla kana se ka foyi de ɲɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ mhm. mais an ka jamana kɔnɔ yan mhm. n'i y'an ka kiri lajɛ mhm. a bɛ wuli tiɲɛnikɛla de fɛ à 80 pourcent mais i b'a dɔn kiri fana jɛlen don tiɲɛnikɛla kɔfɛ k'a protéger à 80 pourcent m'a faamu i b'a dɔn pratiquement o de b'an ka jamana kunna parce que c'est pourquoi kiri ti bɛ tuma bɛɛ kiri bɛ yen kiri ti ban mɔgɔw bɛ minɛ hali ni mɔgɔ taara nkalon fu d'e la bon mɔgɔ minɛba fɛnɛ min b'a kɔfɛ fɛnɛ asimi lɛtiri min cira asimi a b'a kɔnɔ dɛ mandat de dépôt ninnu caman ye fonds de commerce de ye hmm. hali ni fu fɔr'i ma n'i taara hmm. puisque e b'i ka honneur n'i ka dignité kɔ o ɲɛsiranɲɛ ma voilà u yɛrɛ b'a f'u da la ko minɛli fu bɛ ko bilali fu tɛ bilali fu ye jumɛn ye i bɛ wari de bɔ pour que i ka bila hali ni nkalon dar'i la k'a fɔ a dɔnnen kɔfɛ k'i minɛna fu la i bɛ wari de bɔ pour i ka bila ok voilà euh, euh, euh, mama ta ko macron kan ka na algérie ko hakilina jumɛn b'i la o la mas yanni an ka don yen nɔ fɔlɔ i ye problème dɔ créer plateau in sanfɛ yan problème jumɛn a ye blaise tɔgɔ fɔ e kibaruya cira masana k'a fɔ ko blaise a été admis clinique dɔ la sisan sisan

u menase gazi ko la k'a fɔ k'a bɛna gazi tigɛ et surtout u ka nord stream 1 in irisiw ye menasi dɔ kɛ k'u bɛna tigɛ tile saba dɔ kɔnɔna na ko ka entretien dɔ k'a la quoi entretien tɛ c'est pour que ka fiɲɛ tigɛ u la et n'i ye gazi tigɛ europe la nɛnɛ bɛ sɔn ka dadigi k'u la ee alizeri gazi bɛ alizeri bolo donc makɔrɔn bɛ alternative ɲini na quoi pour que ni irisi ta tigɛra u bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ cogo min na pour que ka se ka dɔɔni sɔrɔ alizeri bolo walasa nɛnɛ kan'u faga o b'a la et deuxièmement vous savez mali ni algérie gɛrɛla ɲɔgɔn na nin crise in sababu la parce que min bɛ an ni faransi ni ɲɔgɔn cɛ o tun bɛ olu fana ni faransi ni ɲɔgɔn cɛ donc

au nom de, de, de l'Union européenne mm -hmm. kana Algérie fana kana fɛn dɔ ɲini nɔ tuguni quoi mm -hmm. i m'a faamuya donc gaz ko ka bon a la kosɛbɛ ensuite Mali situation fana bɛ a la kosɛbɛ quoi mm -hmm. i m'a faamuya parce que vous savez Russie ni Algérie fana ka surun kosɛbɛ mm -hmm. Algérie ka armement caman bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ o b'a sɔrɔ Russie de bolo la quoi mm -hmm. i m'a faamuya donc c'est pour également jouer sur ces leviers là aussi ka se k'a lajɛ u bɛ se ka proposition minnu kɛ Algérie u bɛ se ka Algérie récupérer cogo min na u bɛ se ka Algérie utiliser cogo min na mhm. eh, eh, comment dirais-je la Mali contre la quoi donc a ka o tagali ninnu caman b'a la et puis après n'u sera ka u dɛn aussi ka se ka kuma ni terroriste minnu ye fana quoi mhm. oui an ma kidali ko ɲɛfiya mhm. minnu bɛ yen nɔ i t'u dɔn wa alizeriyanw ka ca a la i m'a faamu donc a bɛ jusqu'à présent ka préparation de kɛ comment est-ce que parce que vous savez faransi b'a dɔn peut-être maliyɛnw caman de m'a dɔn halisa faransi b'a dɔn don min na n'ale ye mali pɛrɛdu a 100 pourcent o don siga tɛ a la a ka rang mondial la a b'a pɛrɛdu parce que n'a ye mali pɛrɛdu a 100 pourcent c'est l'afrique a y'o de pɛrɛdu Mm. donc fɛn fɛn b'a to o tɛ kɛ faransi bɛ wuli ka don da fɛ mm-hmm. faransi kariyalen don bi mm-hmm. ah, makɔrɔn kariyalen don bi ka taga ŋunuma peresidan wɛrɛ ye pour que a bɛ se k'a sago sɔrɔ mali la parce qu'il pense que n'ale ŋunumana mali ye o bɛna yira k'a fɔ ko il a perdu o bɛna yira k'a fɔ ko mali ye sebaga sɔrɔ mais en cachette il est capable aujourd'hui ka taga ŋunuma président wɛrɛ hali ni min rang man bon kosɛbɛ pour que o bɛ se k'a dɛmɛ ka mali déstabiliser et moi je suis sûr que algérie tɛna bin a minɛ kɔnɔ raison pour laquelle waati dɔ la fana an b'an ka jamana ɲɛmɔgɔw wele diplomasi bɛ ka baara kɛ mais u ka kɔntine ka caman fara a kan et puis ka tila ka maliyɛnw fana wele à un moment donné an bɛ yɔrɔ min i n'a fɔ bi jeu d'intérêt don keguya jeu don quoi faransi bɛ se ka kɛ i n'a fɔ ale ni dɔ ka di kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ pour que ka anw yɔrɔ janya o tigi la et c'est le moment k'a yira faransi fana la i bɛ ka taga yɔrɔ min na yen dɛ e cɛ an n'olu ye daraka dun ɲɔgɔn fɛ i m'a faamu o la u bɛ ka jeu min kɛ a jeu a bɛ tiɲɛ quoi mais an fana kana dimi dɔrɔn k'a kɛ dɔrɔn ah non attends faransi taala alizeri pap non alizeri kɛra an jugu ye fo ka non o ye makɔrɔn ka laɲini dɔ ye quoi mhm. donc il va falloir que an k'o situation ninnu an k'olu faamu kosɛbɛ ka se ka olu gérer Ben ko accord d'Alger ko a application k'a bɛ niveau jumɛn na bi nin ye dɔ ka ɲininkali ye ani maa minnu bɛ yen n'u bɛ pilasiw la k'a sɔrɔ yɛlɛma hakilina t'u la ko fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ olu ta la ɲininkali fila don accord d'Alger ye fɔlɔ ye A kɔrɔdalize a pkasi k'a bɛ ninfɔ jumɛn a pkasɔ in teli an bolo an b'an kunda ko ko la sa kɛ ka kɔrɔdalize lajɛ kasɔn bɛ cogoya min na an b'an kunda kogo la k'o lajɛ o ye ne ka jaabi ye ka jɛ a kɔrɔdalize ko ma mɛten min ye amini siranraso ni jamana pɔsi siratezku o k'iplen don pa zan de sisan Aa o kɔni o ye jɔrɔnanko ba ye mas yɛlɛma kɛra jamana sanfɛ legelege la nka halisa le poumon jamana yɛrɛ nima yɔrɔw o bɛ maaw bolo maa minnu u dusukun laminilen tɛ ni yɛlɛma hakilinaw ye u ka taabolo t'o ye au contraire u yɛrɛ bɛ maaw ka ci la maa minnu y'u bila yen système tɔgɔ la pour que ka se ka olu yɛrɛ de nafa pas ka jamana nafa quoi donc o la o gɛlɛya de bɛ ka hali transition sen minɛ hmm. ko caman na hali an bɛ vie chère ko min kɔnɔ o ko caman na an bɛ gouvernement yɛrɛ ko on dénonce hmm. voilà on condamne hmm. gouvernement yɛrɛ bɛ k'o fɔ nin pratique ninnu c'est parce que système min bɛ yen a bɛ administration bɛɛ la au niveau de, du ministère de l'économie au niveau de la justice a bɛ yen quoi éducation kɔnɔ yɔrɔ caman na du commerce a bɛ fan caman a bɛ jamana secteur bɛɛ la donc il faudrait que euh, jateminɛ de ka k'o la mas kosɛbɛ pour que yɛlɛma ka senti à tous les niveaux et de la façon la plus rigoureuse quoi il faudrait que Asimi Sogɛl euh, Maliki Jaw u k'u sɔnin sigi o de kan kosɛbɛ quoi voilà Kuyate ko k'i ɲininka ko fɛɛrɛ jumɛn de bɛ an ka jamana marabagaw bolo bi walasa sɛnɛ eh, sɔrɔ min bɛ k'a la u ka se ka jamana balo an kana an jigi da eh, balo bɔli la kɔfɛ ka don an ka jamana kɔnɔ mas an tɛ se k'olu ka fɛɛrɛ fɔ mais fɛɛrɛ min kɔni b'an bolo mhm. an bɛ se k'o de fɔ mhm. zemas mhm. nin ye jamana de ye jamana min man ka se ka kɔngɔ cogo si la Mali ouais mais i b'a kalama ko an ka sɛnɛkɛ yɔrɔ à 80 pourcent talen don otage la sɛnɛkɛyɔrɔ talen don otage la ka sabu kɛ kiri banbali ye mas mɔgɔw de bɛ bɔ dugu wɛrɛ la min t'u ka dugu ye ka taa dugu sigilen sɔrɔ u b'u ka sɛnɛ kɛ yɔrɔ min na san kɛmɛ saba san kɛmɛ naani san kɛmɛ duuru k'a bɛɛ minɛ k'a sigi n'a ye ale tɛ baara kɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ baara k'a la mas bi u ye sɛnɛkɛlaw baara bolo bɔ sɛnɛ la ka na fonctionnaire zonbaw u tɛ fɛn sɔrɔ sɛnɛ la mais ka taa yira mɔgɔ la dɔrɔn nin ye n ka foro ye ka taa sɔrɔ u bɛ min don foro la hali u t'a jagata sɔrɔ mais parce que u bɛ nafolo suɲɛ jamana kunna u b'a ta ka injecter a kɔnɔ u bɛ nafolo min don a la walahi o t'a la hali u t'a vingt-cinq pour cent récolter kelen bɛ ka sɛnɛkɛlaw bɔ baara la k'olu de bila yen n'i taara an ka jamana fan o fan fan bɛɛ périmètre irriguéw bɛ yen minnu ye yɔrɔ labɛnnenw ye ni ji bɛ walankata ka don a kɔnɔ bi u y'a bɛɛ bɔ valeur la sisan o yɔrɔ bɛ ka feere mɔgɔ ma k'a kɛ bariso ni mɔgɔw siyɔrɔ de ye sɛnɛkɛyɔrɔ minnu dabololen bɛ sɛnɛ kama a sigicogo yɛrɛ dabi kɔnɔna na n'i ye jateminɛ kɛ ala ye mali sɔn yɔrɔ la yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni diɲɛ mago bɛ sɔrɔ fɛnba minnu na n'a fɔ alikama n'o bɛ wele ko blé n'i taara tɔnbukutu ni jire n'i y'olu yɔrɔ lajɛ i b'i masa sigi ala ma mais mas bi baara ti ka k'a la ka taa selinge an kɔrɔ selinge u ka périmètre irrigué min bɛ yen u bɛ tiɲɛni don adamadenw kunna cogo min na i b'a ye ji de bɛ di mɔgɔw ma u ka sɛnɛ kɛ mais o yɔrɔ kelen na ji ntanya bɛ dɔ bali sɛnɛ la ji fana caya bɛ dɔ bali sɛnɛ la donc u ye a halaki k'a da ka b'o kɔnɔna na u nana an ka sɛnɛko ɲɛsin nɔgɔko min ma cɛ magoba tɛ nin na sa o ye jamana kɔnɔ angɛrɛ ko wa angɛrɛ fasugu ninnu b'an bolo yan cɛ mago foyi tɛ nin na assolement bɛ jachère bɛ yen i b'a ye k'a fɔ an mago bɛ sɛnɛ kɛ cogo min na o ye dugukolo fɛnsɛnnen b'an bolo cogo min na o de ye sɛnɛ dɔ ka se ka kɛ ɲinan ni dugukolo nɔgɔ taara duguma sɛnɛ wɛrɛ ka k'a la min lili bɛ taa sanfɛ ka taa sɛnɛ yɔrɔ dɔ ka bila a nɔgɔ ka don a yɛrɛ an ka taa diɲɛ anw bɛ yen de fɔlɔ an b'an girin ka taa pɔsɔni dilan an ka foro kɔnɔ k'o di ka bɔ o kɔnɔna na bi an bɛ ka sɛnɛko kɛ fɛn damadɔ ye n'o ye an bɛ malo ni fɛn minnu dan mais diɲɛ dɔnniya y'a yira k'a fɔ ko hali ni yiri turu k'a kɛra sɛnɛfɛn ye bi kungo zira ni yiri ɲɛji n'i y'a turu a kɛra sɛnɛfɛn bi olu yiriw diɲɛ bɛɛ de mago b'o la parce que an bɛ soda ninnu an bɛ fɛn o fɛn b'an bolo bɔti kɔnɔ fɛn caman b'an bolo n'olu tɛ a tɛ se ka dilan an ka comprimé ninnu bɛ dilan n'o de ye diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ dilan n'o ye bi mais mas bi olu kɛlen don an bolo i ko fɛn fu ka taa sɔrɔ bi kungo zira ni yiriɲɛji bɛ se ka mali don da la mais baara tɛ ka kɛ ni nin si ye donc proposition min b'an bolo mm. o de ye ka nin fɛn ninnu don ba la mais min bɛ gouvernement bolo an ni gouvernement ma sigi fɔlɔ k'o kuma fɔ ok an bɛ ɲininkali an bɛna a tɛnku mɛmɛ ta la nka yann'o cɛ eh, honorable musa ko k'a ka foli lase aw bɛɛ ma mhm. bon yelimanikaw tulo b'an na a caman ye bataki ci an ma ko fo ɲininkali in ka kan ka k'i la ko fɛn min ye gɛlɛyaba bɛ an bɛ don min na i ko bi yelimanikaw u n'u ka préfet ni ɲɔgɔn cɛ eh, ka sababu kɛ impôt sarali ko ye ko cɛkɔrɔba dɔw yɛrɛ bɛ ka sɛgɛn a la u bɛ san bi seegin na k'u tɔɔrɔlen don bi kosɛbɛ ko yala ko i bɛ problème in kalama Yelimanekaw ko ten eh, n ye problème kuma mɛn mais n t'a kalama i t'a kalama je connais pas le fond du dossier n y'a kibaruya mɛn comme i y'a fɔ tan cogo min mais n t'a dɔn donc euh, ni u sera k'u ka numéro ci o kɔfɛ Eh, an b'u wele mhm. donc an b'a lajɛ an bɛ se k'a dilan cogoya min na mhm. an b'an seko kɛ mhm. donc n'u sera ka numéro ci o bɛ diya an ye kosɛbɛ sinon an t'a kalama mais maintenant ko yala yɛrɛwolo kɔnɔ ko eh, laɲini bɛ aw bolo ka ɲɛsin maaw ma minnu bɛ fɛ ka don armée la volontariat sira fɛ ka a ɲini faso fɛ komi yɛrɛwolo ye tɔnba ye walasa aw mɔgɔw ka se ka taa ko yala o b'aw ka porozɛw la ko k'aw ɲininka an bɛ an bɛ min fɔ mɔgɔ ye dɔrɔn c'est à dire yɛrɛwolo ko la eh, ni laɲini ninnu caman na ani lutte sociale ninnu fɛn caman na c'est à dire chaque mardi an bɛ kɛ QG la i m'a faamu donc fɛn caman bɛ yen nɔ mɔgɔw b'an sɔrɔ n'an b'a discuter o ye kelen filanan ye jumɛn n'a tila yɛrɛwolo de ye wele da a ka sortie officielle senfɛ k'a fɔ état k'a fɔ dɔrɔn ko a mago bɛ nin sɔrɔdasi hakɛ la a b'a mobiliser k'a di état ma mhm. donc o balle bi état ka camp kɔnɔ jusqu'à présent mhm. an bɛ ka olu olu jaabi kɔnɔ quoi mhm. mais en ce qui concerne le reste la mɔgɔw ka na fɛn caman bɛ yen nɔ olu ti plateau kan na plateau mm, plateau kan na kuma voilà olu bɛ discuter uh-huh. discuter uh-huh. c'est à dire sur le terrain mm-hmm. et puis an b'a caman reçoit chaque mardi ni réunion banna an bɛ mɔgɔ caman reçoit mm-hmm. an bɛ discussion caman kɛ parce que mm-hmm. fɛn caman bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ a bɛ fɔ yɔrɔ jan fɛ mais n'aw gɛrɛla ɲɔgɔn na i b'a sɔrɔ a tigi yɛrɛ sigilen don yɔrɔ min na solution bɛ yen nɔ yɛrɛ quoi mais a bɛ kɛ a b'a fɔ k'e k'a kɛ mais i b'a sɔrɔ solution b'ale yɛrɛ bolo mm-hmm. mais n'a nana dɔrɔn si vous discutez mm-hmm. ale yɛrɛ b'a ye k'a fɔ ale ka problème ale yɛrɛ bɛ se k'a gérer k'a sɔrɔ hali ale yɛrɛ kuma se ma donc ni mɔgɔ bɛ se ka na ça serait très bien Ben ko k'i ɲininka ko an bɛ a la ko an ni Irisi la ka di an ni Irisi la ka di ko nka ko Irisi ka gouvernement maa kelen ma se yan kabini an n'u ka jɛ daminɛra ko mun na
parce que i b'a dɔn dɔw bɛ ko kɛ ni jago de ye jago awɔ yɛrɛ yira cogo di misali la Hollande nana sɛlima yaala min na anw ka jamana kɔnɔ yan mhm. yɛrɛ yira dɔ ye Poutine n'est pas dans le m'as-tu-vu mhm. Poutine est dans le concret ils sont trop sérieux pour ça quoi mhm. ça c'est le divertissement diplomatique ɲagari ɲagarilabɔw don quoi donc a bɛ i b'a fɔ an ye nin kɛlɛba min kɛ tan ni nin kun ye mɔgɔ dɔw ye u bɛ moribayasa dɔn i b'u ye buzi fagaw la ouais an ye kɛlɛ kɛ faransi tagara an t'o kɔnɔ quoi an bɛ k'an ka jamana libérer an ye étape ba dɔ kɛ donc on va continuer jusqu'à la victoire finale mɔgɔ min nana ko ɲɛnabɔ kama o tɛ tɔgɔ ɲini na quoi o tigi bɛ jaabi ɲini de la donc pour nous les Russes ne sont pas dans ça mais ni ala sɔnna a ma n'a wagati fana sera n'u ka ɲi ka se an ka jamana kɔnɔ par voie officielle o fana bɛ lase ni Sergei Lavrov ka ɲi ka na jamana kɔnɔ don min na o fana bɛ lase n'o fana kɛra don min ye donc o tigɛ di ɲɔgɔn ma o bɛ k'a ŋaniya jɛlenya kan quoi o b'a sɔrɔ fana a b'a kun bɔ quoi voilà. ko ka fara aw ka kuyate ɔ k'aw ye faransiko kɛlɛ a y'a a kapitɛni jala siri a victoire b'aw bolo bi ko yala ko aw bɛ mɔgɔ wɛrɛw dɔn aw bɛ se ka bonya lasegin minnu ma minnu ye faransiko kɛlɛ kɛ yanni aw cɛ ko i ka dɔ fɔ an ye o mɔgɔw la.
Euh, mas mhm. an y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna mhm. yɛrɛwolo debout sur les remparts responsablew ye porteur de message de mhm. jamanadenw ka cidenw de don donc mɔgɔ mɔgɔw yɛrɛ ye nin kɛlɛ kɔnɔ a ka dɔn ko bɛn ninnu bɛ olu de ka baara la an kɔni ta ye cidiya de ye a bonya bɛ sigi maliden bɛɛ de ye maliden bɛɛ komi an y'a fɔ cogo min na an nana sɔrɔ dɔw b'a kɛlɛ la Cheick Oumar Sissoko ninnu b'a la aminata daraman tarawele ninnu b'a la dɔkitɔri umaru mariko ninnu b'a la ka taa se fo n'a ɲɔgɔnna si caman an bɛ don min i ko bi olu bɛɛ ka bonya b'an yɔrɔ hali ka taa siw la modibo keyita n'a cɛw amadu jikɔrɔnin ninnu caman kuma caman an bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin ninnu bɛɛ ka efɔri ma kɛrɛnkɛrɛnya la sinon kɛlɛ min an filɛ k'a kɛ an dara a la ko jamana in kɔnɔ yan mɔgɔ de bɛ sɔrɔ minnu b'a porter hali n'a sɔrɔ o man ca wa an b'a dɔn k'u bɛ sɛbɛn sɔrɔ donc pratiquement nin maliden bɛɛ ka jansa de don Ouais, ouais.
ok ɔ mais maintenant ko ka e ɲininka ko mun na halisa ɛ faransi taara komi maa caman de tun b'a fɔ ko faransi de b'an ni kidali cɛ k'u taara bi mun na kidali ma kan ta ye nin y'a ɲininkali na ko sabanan de ye
non ɲininkali caman bɛ yen nɔ o bɛ fɛ ka fɛn dɔn mais malheureusement an tɛ se ka fɛn dɔ f'i ye mhm. mais an bɛ min f'i ye kidaliko la o k'a faamu dɔrɔn mhm. Mhm. k'a fɔ ko mɔgɔ min jɔ makɔrɔn fɛ mɔgɔ min ye barikani gɛn eh, siriki ye eh, eh, kɔrɔmatigɛli dɔ kɛ mɔgɔ minnu sen karila ko faransi ka taa i b'a dɔn olu tɛn'u sigi mhm. ka a to yen nɔ kɔni ko mɔgɔ dɔ bɛ o dugukolo kelen kan o jamana kelen kan yen mhm. k'a bɛna yɔrɔ dɔ ta k'a sigi ni o ye mhm. non mais mɔgɔw ka fɛn dɔ faamu surtout yɛrɛwolo la n bɛn'a fɔ pour que ka mɔgɔ caman bila à l'aise bi bi na yɛrɛwolo yelen don i b'a fɔ ko ko gouvernement dɔ hali n'a sɔrɔ ni a bɛ fɔ ten dɛ voilà yɛrɛwolo yiri na gouvernement n'an kumana dɔrɔn u b'a fɔ ko gouvernement de y'a fɔ n'an kumana wa gouvernement de o de y'a to an b'an yɛrɛ minɛ fɛn caman na an b'an yɛrɛ minɛ fɛn caman na mais mɔgɔw k'a dɔn dɔrɔn k'a fɔ ko fɛn caman bɛ yen fɛn caman bɛ yen fɛn caman wɛrɛ bɛ yen a bɛ jɔ déjà mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ u yɛrɛ bila logique caman kɔnɔ i m'a faamu parce que fɛn caman yera fɛn caman faamuna kidaliko ni ala sɔnna a ma an tun ye date yɛrɛ di o meeting dɔ b'an bolo kidali a bɛna taa meeting meeting dɔ b'an bolo kidali an y'a fɔ ka tɛmɛ a kow bɛ yen hmm. donc mɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn bɛɛ tɛ fɛn fɔta ye hmm. fɛn dɔ bɛ yen nɔ n'a fɔ waati ma fɔ n'i y'a fɔ i b'a tiɲɛ ben ko walasa bɛn a bɛ sinsin halisa maliyɛn bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ko est-ce que aw bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ docteur umaru mariko ye walasa jamana bɛ yafa a ma oui donc mas an y'o fɔ ɲininkali ye an y'o fɔ nin kɛnɛ yɛrɛ kan mhm. ka kidaliko in ko mɔgɔw k'u muɲu wagati ko don mas mhm. u k'u muɲu wagati ko don wa an ma da la yɛrɛ ni muguci bɛ kɛ ka taa yen mas tuguni mhm. an ma da la nka u k'u muɲu ko wagati ko don min ye eh, docteur umaru mariko ka ko ye donc an ka eh, jateminɛ ye min ye mɔgɔ bɛ se ka bila fili la mɔgɔ bɛ se ka lafili mɔgɔ bɛ kuma dɔ fɔ i b'a sɔrɔ eh, i ma nkalon tigɛ mais i ye lase jugu kɛ peut-être dɔ bɛ kɛnɛ kan e tɛ yen n'o ye kibaruya min d'i ma a dɔw la i bɛ se k'o lase en tant que président de parti en tant que patron de presse parce que réseau Kayira ɲɛmɔgɔ don donc souvent o bɛ se ka kɛ mais pour nous min ka kan armée kɔni ne kɔni b'a dɔn a bɛ se ka dimi sɔrɔdasi dɔ kɔrɔ mais a tɛ bila a ka armée la quoi hmm. et puis umaru mariko bɛ jamana in fɛ quoi o seereya bɛ ne bolo quoi jamana in ka d'a ye umaru mariko a bɛ jamana in fɛ o seereya bɛ ne bolo hmm. donc maintenant an bolo hmm. eh, ko so sen naani nka a bɛ tɛrɛntɛ donc an y'o an y'o o zana mɛn usubi janjan balimaw da ye donc o bɛ se ka kɛ an kɔni ka faamu na eh, k'a lajɛ ka uh, umaru mariko parce que a yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka jɔyɔrɔba kɛ ko in na mas donc ni ala sɔnna a ma anw kɔni ka dɛmɛ o tɛ o tɛ ko kura ye a b'a yɔrɔ dɔn wa? anw ka dɛmɛ ayi ne kɔni t'a yɔrɔ dɔn donc voilà an bɛ yɔrɔ min na sisan an bolo gɛlɛya min bɛ yen o bɛ se ka bɔ yen cogo min o de ka ɲi ka kɛ priorité ye parce que n'o gɛlɛya bɔli ye n'o baaraw ma kɛ ni eh, gɛlɛya wɛrɛ bɛ se ka na n'a kɛra yeliw ni fɛn camanw ye donc pour nous a bɛ se ka dilan a bɛ se ka dilan fɛn caman bɛ yen ni eh, kuma dɔ n'a fɔra ko kuma dɔ jɛgɛnna kuma wɛrɛ bɛ se k'o latilen quoi anw ka faamu na tabarikala donc bakuruba la o de ye ne ka jate i ka kuma kuncɛ kuma kɛ ka bɔ kuma la n ka kuma kuncɛ sinon vie chère bɛ yen ko aw ye lettre min ci k'o ye caman bɔ a la ko mun b'aw bolo halisa oui vie chère ko la an ma tila parce que an ka ɲi k'a lajɛ ɛɛ an ye bataki dɔ ci président de la république ma o bataki min ci en tant que président de la transition j'allais dire donc an ye bataki dɔ ci colonel Assimi Goïta ma ɔhɔn Euh, par rapport à ça mm -hmm. donc an ye fɛla caman fɔ a la dɔw kɛra mm -hmm. mesure palliative dɔw kɛra mais mesure dɔw bɛ yen qui vont mettre définitivement fin mm -hmm. à cette question de prise d'otage mm -hmm. du milieu commercial malien mm -hmm. donc an y'o an y'o proposition kɛ nous allons continuer aussi ka insister mm -hmm. pour que o baaraw bɛ se ka bila sen kan cogo parce que dɔ bɔra vie chère la mm -hmm. nka halisa a tɔ bɛɛ mm -hmm. dɔw kɔni bɔra la nka halisa belebeleba fana bɛ yen mm -hmm. donc ça c'est important k'o si gnaler. an ka kumakan laban ye min ye eh, n bɔra ka an ka karamɔgɔ ye eh, diinɛ dɔnbagaba ye mayi watara ka lase dɔ lamɛn bi Ɔ, a ko eh, ala kota ala kota jurumu na n'o ye kabayila jurumu ye min ka kunba a bɛɛ o ye filankafo ye ka dɔ fara ala kan nka o kɛra ala ma dugukolo yɛlɛma ko ala ye dugukolo yɛlɛma taabolo min na k'o de kɛra cɛ tɛ muso tɛya ye parce que k'a yɛrɛ bɛ adamadenya yɛlɛma ko halisa ko ka nin taabolo in kɛ taabolo barikama ye ko ka kɔkɔrɔmadon k'a la donc an b'a fo o la kosɛbɛ ni an kun b'a dɔn k'a bɛ t'o sira de fɛ o de y'ale ka laɲini ye a bɛ diinɛ kuma de fɔ ani faso jɔli kuma donc o kɔ ka malien bɛɛ wele le 22 septembre an bɛna wuyangili min boloda ka ɲɛsin MINUSMA gɛnni ma ka bɔ an ka jamana kɔnɔ peuple malien bɛɛ jɔlen ka to an ye busamisɛn tugu Barkhane na cogo min na an k'o busamisɛn kelen ta pour que jamana bɛ se ka lafiya cogoya min na donc k'an kamaradenw fo ani minnu bɛ baro la n'o ye mɛmɛta ni siriki ye ka médiaw fo page fɛn fɛn y'an bila direct la ka BCFM mɔgɔ bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnya ma ɲɛmaaba n'o ye

ko n ka kuma dɔ f'i ye k'i k'a fara i ka ɲinitaw kan senukaw ko u lafiyalen tɛ bi ko kabini poste kɔni bɔra ye halisa embouteillage bɛ yen ko n k'a f'i ye n'i bɛ se ka u dɛmɛ sira min fɛ i k'u dɛmɛ o fɛ baasi t'a la a bɛ fara siriki kuyate ka dossier voilà ko k'o f'i ye kuyate ala k'an dɛmɛ amina kuyate ɔ kuma kuncɛ kuma ye jumɛn ye fan fɛ merci n bɛ kuma kuncɛ ni min ye c'est que i ka ɲininkalikɛlaw ka ɲininkali ɲɛna mais gan min b'a la o bɛ ka kuma n'a fɔ
aw ye gouvernement ye aw ye gouvernement de u kana révolution in bɔ a minɛn kɔnɔ c'est une révolution citoyenne masi n'i bɛ jama ka ci la ni jama bɛna ci f'i ye jama kan ka ci ko fɔcogo dɔn o t'i n'a fɔ i bɛna ci fɔ sogɛli ye a t'i n'a fɔ i bɛna ci fɔ abulɛ jɔbu ye ou bien n'i bɛna fɔ Asimi ye o bɛ fɔ ni foroba miirinaw ye o ye kɛra majɛ ye ciw nacogo la masi an ka jamana san o san a bɛ miliyari tan ni naani de don kiri la mhm. kiri musaka mhm. miliyari tan ni naani ni kɔ mhm. mais miliyari tan ni naani ni kɔ bɛ don kiri la jamanadenw tɛ ka jigiya sɔrɔ mais masi san o san kiri bɛ musaka min tiɲɛ maliyɛnw kunna dugukolo darakili sira fɛ mɔgɔw ka so cili sira fɛ mɔgɔw bɛ taa bɔ ka taali min kɛ kunna kun min na a t'a kun bɔ ka taa se nafolo min bɛ minɛ hadamadenw na est-ce que maliyɛnw sigi ka miliyari hakɛ jateminɛ san kɔnɔ. an bɛn'i kelen wele kiri kuma in na don n'a nataw la. masi c'est des milliards.
non ni ala sɔnna parce que i b'a dɔn mhm.
maliyɛn ye mɔgɔ dɔ ye. Mhm. u bɛ baara kɛ quoi hali n'a sɔrɔ k'a fɔ ka baara kɛ jama ye a ka gɛlɛn kuma dɔ la mhm. mais maliyɛn mago tɛ ko caman na mais maliyɛn bɛ nafoloni min kɛ ka taa ka du jɔ san tan san duuru tilegan dere dere fɛ dɔ bɛna bɔ a bolo. o bɛ miliyari hakɛ min tiɲɛ le citoyen lambda kunna san kɔnɔ ni mɔgɔw ye temps d'u yɛrɛ ma k'a évaluer c'est énorme tabarikala masi n bɛ bɔ kiri la ni min ye masi a fɔ Asimi ɲɛna ko mali kura ko min na an bɛ ka kuma fɔ foroba ca kɔnɔ a ma se a ma se tribunal kɔnɔ a ma se a ma se tabarikala voilà ni ala sɔnna merci beaucoup Dirisa ɔ e ka kuma kuncɛ kuma bɛ kɛ jumɛn ye masi n bɛ dakuruɲɛ fitinin fɔ umaru mariko ta yɔrɔ la je pense que nin waati in na balle fana bɛ u ka camp na dɔɔni jɔn ka camp mariko ka mɔgɔw ka camp na a kɛrɛfɛ mɔgɔw bɛ yen a jɛɲɔgɔnw bɛ yen a terilakaw ni fɛnw bɛ yen nɔ a dɔ la ni olu ye pas dɔ kɛ ka na apaisement na a tila caman na a bɛ sɔn ka nɔgɔya kosɛbɛ parce que à un moment donné n kun ye lettre d'excuse ko kumaw bɛɛ mɛn mais après n ma fɛn wɛrɛ mɛn a la tuguni mm-hmm. donc o bɛ se ka fasodenw yɛrɛ u bɛ se ka dɔ bɔ u ka dimi na u bɛ se ka mm-hmm. dɔ bɔ fɛn caman na mɔgɔ caman bɛ se ka sen don a ko la mm-hmm. ka da o yɔrɔ kan donc olu fana ka essayer k'o pas kɛ parce que au début u tun ye communiqué caman ni fɛn caman kɛ mais a ma taga dans ce sens là u bɛ se ka caman bɔ a la ensuite n b'a laban ni min ye n b'a fɛ maliyɛnw ka an faamu u ka an dɛmɛ an ka nin kɛlɛ in kɔnɔna la parce que an bɛ ka kɛlɛ min kɛ masi i b'a dɔn a kɛlɛ fanga ka bon kosɛbɛ mhm. ça demande beaucoup d'effort et puis mhm. mɔgɔ caman de bɛ nɔ mhm. tellement que kɛlɛ effort ka bon n'i ko k'i b'u détacher ko ka t'u bila baara wɛrɛ la a bɛ sɔn ka jouer kɛlɛ kan par exemple Sidiki filɛ nin aujourd'hui an ka lutte sociale fanga bɛ Sidiki kan donc à un moment donné tellement que Sidiki jɔyɔrɔ ka bon kɛlɛ kɔnɔna la à un moment donné a bɛ saturer ko bɛna caya a ma an b'a dɔn gɛlɛya bɛ mɔgɔ caman kan an b'a dɔn difficulté bɛ yɔrɔ caman na mais an ka priorité di kɛlɛba dɔw ma fɔlɔ an ka kɛlɛ dɔw bɛ yen an ka se ka olu ku kɛlɛba ninnu bɛ yen n'o banna waati min na fɛn caman bɛ yen an bɛ se k'o ɲɛ sɔrɔ sinon n'an ko k'an b'a bɛɛ ta ɲɔgɔn fɛ an b'an to lutte socialew kɔnɔna la an bɛ balo min na o y'a sɔrɔ faransi segira ka na nɔ tuguni o dun tɛ an si ka hɛrɛ donc mɔgɔw ka an faamu u ka an dɛmɛ a kɛlɛ la ni ala sɔnn'a ma merci beaucoup jamukan in kɔrɔlen heure fila don nka dɔ sababu la a kɛra heure saba ye a y'o layidu ta n ye kabini waati jan k'a fɔ ko ni yɛrɛwolo debout sur les remparts u bɛ plateau kan a bɛ kɛ heure saba ye an b'a fɔ kosɛbɛ a tɛ fɛ a tɔgɔ ka fɔ an bɛ foli ni tanu an b'o las'a ma an tun bɛ page o page sanfɛ ka a bɛɛ lajɛlen fo eh, nin wagati in na ka Peace FM lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ala ka mali kisi ala ka an kelen